na mmemme a kpọrọ ee, e- e- njem anụmdi na nwaanyị dịka ihe anyị kọrọ mbụ anyị bịazi kịta ka anyị kọọ ọzọ na ihe gbasara njem ee, e- e- njem anụmdi na nwaanyị anụmdi na nwaanyị bụ ihe nwoke na nwaanyị bi n'ofu ebe na-ebiri ụwa obere obere tupu ihe adị mma ọ bụ ihe mmadụ na-eme na-enwe ndidi na ezinụlọ kịta anyị chọ ka anyị kọrọ na anyị nwere onye ọbịa but m mecha aha m nwa bụ Florence Achụrụme Success anyị ga-akwacha ekpere akwachata ekpere anyị chitazie ka m gosi onye ọbịa anyị nwee kịta

ọ dị mma daalụ nụ na mmemme a kpọrọ anụmdi na nwaanyị dịka otu a m kọrọ nọ ka anyị ji before anyị tupu anyị aga ịkwacha ekpere kịta anyị nwee onye ọbịa ọ ga-abịa kọọ anyị ihe gbasara njem ezinụlọ anụmdi na nwaanyị ee ka m kpọọ m kpọpụta ya ka ọ kọọ anyị obere ị ga-akọwa afa gị ka ị kọwa ndị na-ele gị aha gị na ebe i si pụta ok um, aha m wụ Ujuọgụ Godspower Kelechi awụ m onye Asaba ndewo nụ ọ dị mma ọ kọwagoro ya ebe o si pụta na ọ bụ onye Igbo ọ ga-akọwa obere maka ihe gbasara njem anụmdi na nwaanyị na ya nwa chọkwara ịba ya na anụmdi na nwaanyị ahụ ka ọ kọọ nwa obere nke ọ- ọ- ọ ma gbasara ihe ahụ ọ dị mma ka ị kọwa ndị niine kịta ihe gbasara Ee, ọ dị mma ndewo unu Ee, n'ike Chukwu ah, mmele- mmeleba anya ga-awụrụgodị ka ọ bụrụ na eh, next year 2023 ka anyị bido nke anyị anyị bidola obere obere ugbu a na anyị agala ga anyị agala m ga maragodi ezinụlọ ke nwaanyị ke nwaanyị makwa n- ndị ezinụlọ ke m so Chukwu wụ eze by next eh, ụbọchị ọzọ na-abịa eh, ụbọchị afọ ọzọ na-abịa abịa anyị alụwazi ebidozi ezinụlọ ke anyị ị ma na otu ọ dị a sị a sị ma ememe ihe ememe ya agha ahịa hmm. so ka ọ ghara ịgha ahịa ugbu a na anyị were ya nwayọọ nwayọọ ma anyị bido ụfọdụ from eh, ịwụ enyi hmm. from ịwụ enyi anyị na-agbagotado obere obere a na ị ma ihe a i mee ya ọsịsọ ga rush ya rush ya ya wụrụ nsogbu hmm. so a ga-ewere ya nwayọọ nwayọọ so otu ahụ obere obere otu ahụ chukwu chukwu mee ebere anyị emezima ya emezi so that eh, ọ ga-aghọ anyị ahịa ndewo nụ hmm.
ọ dị mma unu anụgo ihe ọ kọrọ maka otu ezinụlọ dị na ya nwa chọkwara ịbakwa ka ya nwa amụtago obere ugbu a ka ọ banyezie ka ọ ọ mazi otu ezinụlọ na-adị na ọ dịghị ee, ọ dịghị efe ịba na ezinụlọ so ọ ka mma na otu ọ na-apụta ka ọ na-akọrọ na otu ya nwa ebi nke ya bụ o bidozie o bidozie nke ya na o nwezi ndị nọrọ na ya arị kịta a na-eche ya ka otu m ga-eji nụ di na ka otu m ga-eji nụ nwaanyị ụjọ na-atụzi ya na otu ọ dị na ya nwa amụtago obere ya nwa ga na-akụzizi ndị dị n'ụlọ otu ya nwa chọọ ka o bi nke ya na ọ dịghị easy so otu ọ dị na ọ bụrụ ọ dị na otu ọ dị nwanne m ịnweta hmm. nwaanyị isi na-acha ọkụ ịma ụmụ nwaanyị kịta nwa abụzi ndị na-achọ ịnụzi onye na-ebiri ụwa obere obere hmm. a na-achọ onye ji ego otu ọ dị kịta ịbịa nweta nwaanyị isi na-acha ọkụ ụmụ nwaanyị na-eme e, e, flexing baby mana onye a bụ ihe ị nwere n'obi ị chọrọ ịnụ ka otu ị ga-eme nwaanyị a ka obi ruo ya anị ka ọ o so gị na-eme otu ị na-eme ka ọ ghọta na ihe adịrọ easy ka ọ ghọta that obi unu na obere obere ka a ji ebido ya
Hmm. Well, ọ dị mma ịnweta nwaanyị isi na-acha ọkụ ọkwa na ịchọkwa ụzọ ị ga-eji mee ka isi ya calm down because ee this njem njem alụmdi na nwaanyị ugbu a most- ihe ihe nọ n'ime ya wụ di na nwaanyị ha ghọkọta n'onwe ha first ha ghọta onwe ha ezinụlọ ga-adị mma so the- the ihe nọ there wụ ya wụrụ ka nwoke na-enweta ka nwaanyị isi na-acha ọkụ ọ wee kpọọ ya nne bịa hmm. nọrụ ala ka anyị kwuo okwu ga-agwa ya nne lekwa otu ọ dị lekwa otu ọ dị ka anyị na-eme a like m ya ka ị na-eme a likiri m ya ka anyị bidogo n'otu ama m ugbu a na ọ nwere ihe ka dị but ọ ga-adịgide nwa mgbe nta hmm. ọ ga-adịgide nwa mgbe nta ihe niile adịkwa mma ee lekwa otu anyị chọrọ ka e mee lekwa otu m chọrọ ka e mee ya ka anyị soro ya ka anyị were ya eh, ofu na ofu one step at a time otu hmm. ndị oyibo si kpọọ ya hmm. one step at a time so e were ya otu ahụ who knows echi echi ga-adịrịrị mma hmm. ọ dị mma ndị na-ele anyị n'ụlọ kịta ọkwa unu anụgo ihe o kwuru na ọ dịghị eh, eh, ịnụ nwaanyị isi na-acha ọkụ ọ bụ gị nwa bụ onye ọ dị n'aka ịkpọ ya sị ya bịa nne nọrọ ọdụ ka anyị kọwaa ka m gwa ya otu ọ kwesịrị ịdị na ọ bụrụ ihe anyị na-eme ka bụ ihe ga otu ị ga-emebe ịbazi ime ya ihe ị ga-eme bụ ị ga-acalmụgoro down ka ị na-anụgoro ihe onye nwoke a na-agwa gị na ọ dịrọ easy ka ị pụta na ị chọrọ onye ji ego onye inweta onye ji ego ọ dịrọ mfe kịta mm. ọ n'ezi enwere ụmụ nwoke na-achọ ịta afụfụ ugbu a ha achọghị ịrụ ọrụ ha chọgodiri ka a na-eritegodi nke nwaanyị ọ kwesịghị ụmụ nwoke ka ha kwesịrị ga ịlaghachi n'afọ mma ha ka a mụgharịa ha yes ekwesịrị ịlaghachi n'afọ nne ha ka a mụgharịa ha because ugbu a nwoke na-anaghị arụ ọrụ ugbu a ahịa ghọrọ ya ahụ nwoke ọbụla na-anaghị arụ ọrụ ahịa ezigbote ahịa ghọrọ ya so otu ndị a na onye nkwe kwụsị tupu ebido njem alụmdi na nwaanyị a ke nwoke kwesịrị ịghọta ịghọta ke nwaanyị nke nwaanyị kwesịrị ịghọta ke nwoke ya ma m wụrụ m wụrụ nwaanyị ugbu a na-achọ ke nwoke m ga-alụ na ke nwoke abịa m ga-enye ya test dị iche n'iche ka m marago n'otu mmadụ ọ wụ eziokwu ka m mara otu mmadụ ọ wụ before before m asịwazie okay o di anyị lezi otu ọ dị lezi otu ọ dị because mụa na chukwu makwa na mụa nwaanyị dị lazy ọ wụ otu nwaanyị m chọrọ so otu ahụ ọ dị otu ụmụ nwaanyị na-achọghị ụmụ nwoke dị lazy ọkwa otu ụmụ nwaanyị na-achọghị ee okay m shị otu ụmụ nwaanyị na-achọghị nwoke dị lazy ọkwa otu ụmụ nwoke sikwa achọ nwaanyị na-adịghị lazy so that ha ga-arụkọta ọrụ ka everything dị mma ọ dị mma ụnụ anụgo ihe o kwuru ka ọ- onye nọ n'onyonyo kịta na-afụ ihe anyị na-ekwu ụnụ na-amụta obere obere ka ụnụ marịcha ọ- ọ- ị- ụnụ ụmụ nwoke na ụnụ ụmụ nwaanyị ndị na-atụ ụjọ ụnụ biko ka ụnụ nwee ndidi na- ndidi bụ ihe ka e ji ebi ụwa kịta ka ọ dị mma ka anyị jee akwacha obere akpịrị

ọ dị mma anyị sitago na ịkwacha akpịrị ee ihe m chọrọ ka m jụ gị nwanne m bụ ee dịka otu ụmụ nwaanyị na-atụ ụjọ a na-atụ ụjọ sị "Ah, ụmụ nwoke kịta ihe ha chọrọ bụ a bịa ịnacha mmadụ ego ọ gbaa ọsọ ka ọ chọrọ ịbịa na-eso ọ fụrụ ihe m na-eme ka ọ fụrụ na eji m obere ego ka ọ- ọ bịa necha gị na o nwe ihe ị na-arụ na ihe ị chọ ihe mee gị iji abịa ya nso bụ ọ maka ego a o ji kee ụdịrị ihe ị ga-agwa nwaanyị a na-atụ ụjọ maka ụmụ nwoke dị otu ahụ Ah, na egwu atụ a- atụla ụjọ na ya- gị nwa ị bịa na ị dị ị dịkwa ready ịnụ ya kịta
Ee, ihe m ga-agwa ụmụ nwaanyị na-atụ ụjọ maka ya m ga-asị ha ha atụzila ụjọ because enweta nwoke dị otu a ya wụdị ya ke nwoke ke nwaanyị nwere ego mm. ya wụdị iseti iti imepụrụ ke nwoke nyere ya aka ashị m gị enyekwele ya aka mgbe ọ dị ukwu just weregodini obere ego nyegodini ya first ka ị mara na otu o shi amanage go n'ego a nye obere ego ka o were ka ị nọ n'otu o shi amanage because yes ọtụ ọ- ọ- ọ- ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme ọ na-eme ha ha na-enyegodi onye ha onye ha na ya nọ ha na-enyere ya aka ya wụrụ mmadụ o inyere inyeregodi ke nwoke aka ya wụrụ mmadụ ọkwa ihe ọjọọ ọ bụghị ihe ọjọọ But nke ha mekwura inyegodi ya obere ego ka ilewe na otu o si amaneji ego a ma ọ manejifuo ya gị amara mba otu ka anyị ka ha adịghị ọ dịghị mmadụ ọ wụ hmm. ọ dịghị serious ya wee na-abịakọta gị nne nyetụ m nne nyetụ m mma gbaa 40 40 gbafuo onye m ga-agwa ha gbafuo inye ya obere ego a set ya up hmm. ashị m fa esetịla ya up nyegodu na obere ego first because i set ya up now o nwere ike ya ga mee ihe na-adịghị mma hmm. but nyegodi na obere ego inye obere ego a ka ịhụgodi na otu o si ebido ya ebido nke ọma gị amazie okay yes otu onye a ka m chọrọ otu onye a dị mma ọ wụdị mmadụ ụna hmm. nwụchiri ọ dị mma ihe ọzọ m chọrọ ka m jụ gị bụ ị ma ụmụ nwoke kịtaa na-atụ ụjọ otu anyị si na Asaba bịa hmm. ee eh, anyị ndị Delta Igbo a na-atụ ụjọ ịnụ onye Igbo na onye Igbo abụọ onye delta na onye delta achọghị ịnụ onye igbo na ụjọ na-atụ ya ndị igbo a na-enwe mmasị n'ebe ego dị mba anyị ncha bụ ofu ọ ya ka anyị ji eme mmemme a ka a were gwa ndị mmadụ that na ndị delta na ndị igbo bụ ofu onwe onye ọ bụghị ndị igbo dị ibe ndị delta dị ibe anyị ncha bụ ofu ọ bụrụ otu ọ dị na onye igbo bịa ka ị- ịnụ ya ka o si na Enugu steeti o si na Imo steeti o si na ebe ọbụla o si n'ala igbo bịa ka ịlụ ya ị ga-alụ ya
Mụ? gịnị dị ya m ga-alụnụ ya ma o shi Abịa o ma o shi Enugu ma o shi Anambra ma o shi Ebonyi ebe ọbụla o shi pụta as far as m gwa ya okwu m bịa nweta okwu nne lekwa ihe nọnụ ndị otu ị chọrọ ka m siri mee ya ndị otu ị chọrọ ka m siri mee ya okay ke wụ my own idea gịnị ka ichere gịnị ka ichere ndị otu anyị si eme ha so ya weta ke ya m weta ke m ashị ndị ọkwa ndị oyibo na-ashị one head is better than abi two head is better than one so ya eweta isi ke ya mụ eweta isi ke m akụkọta ya ọnụ otu onye a ka m chọrọ
ebe isi ezinụlọ i si pụta inwe ike nne gị ka ọ bụ nna gị sị mba achọọ m onye Igbo achọọ m onye Igbo n'ụlọ achọọ m onye Delta achọọ m onye Igbo and nne gị echefuru anyị ya nwa sokwa na igbo pụta na ndị igbo na ndị delta bụ ofu ka otu ị ga-eji gwa nne na nna gị na biko na onye igbo ahụ chọrọ ịnụ na ọ ya ka m chọrọ na anyị cha bụ ofu
ma nne m ma nna m ka- ka esi m anya achọrọ m ka ị lụọ onye a achọrọ m ka ị lụọ onye a m ga-agwa ha sị the satan you know is better than the angel you don't know ọkwa ihe m ga-agwa ha so otu ọ dị nne amụ chọrọ ịlụ ya ọkwa mụ na ya ga-anọ n'ụlọ unu hapụrụ m ya hapụrụnụ m ya m ga-emechi otu m chọrọ anyị niile wụ ofu na ọwụ- ọ- ụzọ ọ the same ụzọ ka a na-eshi aga ma ya godi a na-agbafe delta gbaba ọnịcha gbarazi ebe ọbụla nọ n- ebe- ọ the same ụzọ ka a na-eshi anyị niile wụ mmadụ in fact ịmaghị onye wụ onye sef ịmaghị ke dị mma ịmaghị ke dị njọ Njọ. until ya bata hmm. ga-amarazi otu i sizi eso ya hmm. so nchelu m kpọrọ nwaanyị na-agaji eh, nne nne na nna m ha bịa meere m isi dịka ha achọghị ha achọghị m akpọrọkwa ha anyị abakwa n'ime ruumu ha anyị aga kwuo okwu ndewonụ hmm. ọ dị mma ihe ọzọ m chọrọ ka m jụ gị ị ma ụmụ ụmụ nwaanyị ị ga-anụ a na- a- a na-achọ ka ị na-aza onyonyo nwaanyị ọ bụrụ gị nwaanyị na-akpọ gị na onyonyo ya na-atụ ụjọ who is that person calling you kee nwaanyị na-akpọ gị ọ bụ i nwee otu nwaanyị a dị otu ahụ ka otu ị chọrọ ka i mee ya ka udo dị na ezinụlọ Eh, anyway a shị ụmụ ụmụ nwaanyị ka ahụ ka ha ya ka dị ha njọ n'isi sef ọ nọ ha n'ahụ ọ nọ ha n'ahụ but ihe nọ there wụ unu nwee trust hmm. ke nwaanyị trust ọ gị ke nwoke trust ọ gị hmm. that is all that matters ya bịa na njem alụmdi na nwaanyị a ihe fụ na-ebido ya from enyi from enyi so so unu si wụrụ enyi unu na-aghọta onwe unu ya bụrụ ke nwoke na-awụ business eh, onye business ya na nne m na-enwekwa call anyhow I can get contract at any time biko phone m ringie m zachaakwa call ya fụkwara n'ụka ị jụọ m onye ọ wụ m ga-agwa onye ọ wụ ha some of them sef m gakwa shị gị ngwa answer hmm. zaa the call hmm. ya wụrụ ka obi duo gị ala kwa ya ngwa ị chọọ m tie ya na loud speaker hmm. ka m tikwa ya na loud speaker ka ị na-anụkwa ihe anyị na-ekwu ka ọ ghara ịfụ ụka n'ụlọ mhm. ọ dị mma unu anụgo ihe o kwuru kịta na otu o kwuru ka ọ dịkwa ee ihe ọzọ m chọrọ ka m jụ gị bụ ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị gị si ọ chọrọ ka ndị i- o- ibe ya ya bụ ndị siblings ya ndị ezinụlọ ha ka a bịa afụ gị ka a nọrụgoro obere na o nwe ụmụ nwaanyị ị ga-anụ kịta a sị achọghị m ịfụ eh, anybody from your place o achọghị m onye si n'ezinụlọ gị pụta na ihe m chọrọ bụ ka mụ na gị na-ebi ka mụ na gị na-ebi onye ọbụla achọghị m onye ọzọ ka ọ bata ka nne gị ka nna gị onye ọbụla nọ na ibe ha na achọghị m anybody so o- ụdịrị ihe ahụ ka ihe ka ihe ka ihe ị ga-eme
well ke nwaanyị sị ọ chọ ka nne na nna m bịa ma nne na nna m amụghị m ọ ga-ahụ m lụọ makwa m nsị nsị achọ m ka nne na nna ya na-abịala ma nne na nna ya amụghị ya nga- nga- ma- nga ma ahụ ya lụọ so ihe nọ there wụ n- e- e- ke nwoke lụọ ke nwaanyị ọ lụọla famili ya niile ke nwaanyị lụkwa ke nwoke ọ lụọla famili ya niile hmm. all of us na anyị awụrụla ofu hmm. anyị awụrụla ofu hmm. any of them can as in ha nwere ike ịbịa ka awụghị achọ m ka ndị ezinụlọ gị bịa nga achọ m ka ndị ezinụlọ gị mba ọ nọ ya i bidola ọgụ before na amala ihe na-emenụ ugbu a na family na-etisa ezinụlọ enwee nsogbu ndị ka na-alụshi ndị ka ndị ka so the only thing nọ there wụ nnabata mmadụ niile nnabata mmadụ niile ịnabata ke nwoke ke nwo- ke nwaanyị anabata abi ke nwoke nabata ke- nabata ke nwaanyị ke nwaanyị anabata ke nwoke family as in ezinụlọ na-aga ọfụma as in o nwe ihe ihe ọbụla i tiri aka na onye ka ghara ịsị ee emume omume ya nshị ka bịa ugbo anyị ajụ mba onye ka nwere ike na-akpọrọ gị ajọ ekpere na ihe ọbụla ị na-emezi ana azụ na agazị na-arụ ọrụ Ọ ya. so ọ ka mma ịfụrụ everybody n'anya mmadụ niile ha afụ ha nnọọ n'anya nabata everybody ka udo chịa Ehe, otu ọ daalụ ndewo Ah, ọ nwezi obere ajụjụ m chọrọ iwe iwu na gị ka m jụọ obere ajụjụ ahụ ka ọ si Ịma wee onwe wela ndị na-ajụ o nwe ndị na-anụ nwaanyị ị nụ nwaanyị bụrụ ị sị ọ maka nwaanyị gị ya- ọ ya nwere ego karịa ike nwa ya ị hapụrụ ya ihe niile nọ n'ezinụlọ ka sọ ya nwa na-arụ ka ọ bụ nwaanyị hapụzie nwoke ka a na-arụ ihe niile dị n'ezinụlọ bụ ka ya nwa nwe ihe ọ na-arụ ọ nọrọzie na ya na-eche ka nwoke na-eweta na-eweta na-eweta na-eweta na-eweta ọ mazie na that ị- eh, eh, nna m nye nye eh, ah, eh, i- ilu sị ị na-akọ rọba ị ma rọba nke a na-agba mmiri Mm. na otu a ka ị ga-akọ ya akọ ya akọ ya obere ihe mmiri a akwụsịzie otu a ka ị ga-emegoro nwoke a mee nwoke a tupu nwoke a nwụọ gị nwa nọrịzie na-atapụ so ụdịrị nke ahụ ka otu ị ga- gị na nwunye ị ga-akpa nke ahụ gbasara ihe gbasara ezinụlọ well chukwu ma na mụwa m ekwukwu ya mụwa enwe m ike ịlụ nwaanyị isi ya agbakọghị ọnụ ma isi agbakọgodi n'ọnụ m eme isi ya agbakọ ọnụ eziokwu m kpọgodi ya nne ọ kwa ị hụrụ ụwa na eh, ụwa wụ aka nri kwọọ aka ịkpa aka ịkpa akwọọ aka nri ofu aka na-akwọm onwe ya ma aka abụọ na-akwọmacha onwe ya adị ụcha hmm. so ịnọdụ ahụ nne ịhụnanya anyị ọ kwa anyị ebidolanụ famịlị ụmụaka abịawala hmm. lekwa ezinụlọ ka anyị ndị otu ị chọrọ ka esi ka anyị were aga beside gị gwazi ị chọghị ịza mmadụ sir ị chọghị ịza mmadụ ma gị nke chọrọ ime ya ekwute ihe ọ chọrọ ime anyị agbakọta ọnụ weta ego mepụrụ ya ọ chọọ ime biznes emepụrụ ya biznes ya emewe biznes nke ya ihe ọbụla nnọọ chọrọ ime anyị emepụrụ ya so that ọ bụghị ya ya ọ bụghị ee nwatakịrị nwaanyị nwa agbakute ya na mọmị agụụ dị ya si chere nna gị ka ọ bata ọ dịkwa egwu nnọọ n'ụwa david a Na- n- afọ ma achọgụdụtu ihe ahụ ọ- achọpụdị m Ọ sị, "Ị- ị bịa ọ na-achị ọchị a sị nwoke weta nwaanyị weta ezinụlọ na-aga m aga m ọ bụ otu ọ dị ọ bụghị a- anọrọ n'ụlọ you are not a full housewife ndị anọ zekara ezege mba mba ọ dịghị mma ọ dịghị mma ka na na ị dịghị na-eweta ka ị na-eri ị wụ ah. oriakụ ị wụgo na oriakụ ah. nyere di gị aka kụ mkpata ah. akụ a ka erima ya erima rima ya erima ka ọ bazie gị ahụ hmm. ọ bụghị ịnọ na-eri di gị anọ di gị anọ ebe a na-ele gị anya ọjọọ otu ihe a na-akpata nwoke a nwoke a pụọ pụọ n'ezi ọ na-eme nwoke a pụọ n'ezi ya ta- ya chekata ugbu a na o nwe o nwe anything ị na-enweta ị na-enweta as in onweta ụdị idea ị na-eweta otu ego gị si abata and nwata nwata nwata pịtọ- pịnọ pịnọ nwa nọ n'ezi na-asị ee eh, excuse me sir ka emeke emeke emeke ya eme ya eme ya ego apụta ị chọrọ anya aga aga dị ele anya aga aga ndị na kenwo ka ka nwaanyị nọ n'ezi na before na mara ihe mere na ezinụlọ etisa hmm. before na mara ihe mere na anyị nwere second wife hmm. so ụdị ihe a adịghị mma ka nwoke na-emekwa ka nwaanyị na-eme hmm. ezinụlọ adị mma ọ dị mma ọ na-anụghị ihe o kwuru kịta na ọ ka mma ka nwaanyị nwee ihe ọ na-arụ nwaanyị nọrọzie na o nwe ihe ọ na-arụ ọ ga-eme nwoke nwoke adịzi a- a- dị ka Ka o ọ si. chọrọ ịnwụ ka ọ- ka ọ- ka ụdịrị nwaanyị m ga-anụta ọ bụrọ ị ga-ahapụ nwaanyị nwoke ka sọ ya nwa na-eme ihe niile gị nwa nwekwa nke ị na-arụ ọ dị na akara ka ị na-eghe ọ dị na ji ka ị na-ere na-ere ya ka ị were na-emezi ezinụlọ ka ọ na-aga ị hapụ na nwoke sọ ya nwa na-arụkwa ọrụ o nwere otu ọ dị Mhm. Ee, nwanne m ee, tupu anyị aga ezumike o nwere ihe m chọ ka m jụ gị ihe ọzọ m chọ ka m jụ gị bụ ị ma ụmụaka na-aga akwụkwọ aga akwụkwọ otu ahụ apụta ee, mọmi achọrọ m ịzụ pensụl achọrọ m ịzụ bairo achọrọ m ịzụ akwụkwọ na nke ndị ọzọ mọmi apụtazie na mba na ihe a ihe a bụ ọrụ nwoke na nke ya nwa bụ ihe a ga-eri na o nwere onye nwe na ee ihe a dị kịta ihe ọ na-eme bụ ọ sị nwunye ya ọ nwaanyị ya nwee ihe a na-eri ya nwa nwee ịkwụ ụgwọ ụlọ na Akwụkwọ. ịzụ akwụkwọ ụmụaka So, ị ma otu nwa ụmụ nwaanyị dị otu ahụ sị o nwere ọrụ ya nwa a na-arụ na ọrụ ya nwa bụ iweta ihe a na-eri na gị nwa nwe ọrụ ịzụ akwụkwọ na ịkwụ a- ụgwọ akwụkwọ na ịgụ- ịkwụ ụgwọ ụlọ ka ị ga-eme na o- o- o bute o- o- such a suggestion sị okay di m na ihe ị chọrọ m chọrọ ka ị na-emere m kee otu ị ga-eme ụdịrị nwaanyị ahụ ya shi ya wetakwa ya shi di m okay di m na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ka nke ya wụ ịgo nri ma n'oge dị n'ụlọ nwata eh, nwata ezute ya nne akwụkwọ m agwụla o nsogbu adị Chukwu ga-agọzi mma m o, ị hụrụ nne m Hey, that woman. nne m na-eme nke ya kwa nri o otu e si kwuo ya ugbu a na hmm. ọ wụdịghị in fact nke ya wụ just ya esi nri ya esi ori ihe ọbụla o jigo na ego ya mee except ma ọ gwaghị nna m ya gwaghị na nna m nna m erukwa dị ego nye ya ọ bụla goro anyị nna m bịakwara ya sị di m o ee ọpara gị bịakwara shị m akwụkwọ ya agwụla pensụl ya gbajiele odoskati

so from from change a fọrọ n'aka o ji gaa ahịa change a ka ọ gakwa esi wepụta ego nye the child ka ọ ga go ihe ọ chọrọ so otu ahụ ka ọ dị ọ bụghị ị just nọrọ ọ- ọ mpa gị na-eme ka mpa ya bịara mee mee ọ bụ nsogbu ka ị na-akpọ nsogbu ka ị na-akpọ ọ dị mma o nwezi a- ajụjụ ọzọ m chọrọ ka m jụ gị ị ma o nwere ndị ga-anọ asị ya nwunye ya mụrụ nwa ọfụ na a chọrọ ka nne nne nne nne nne nwunye ya bịa ọmụgwọ ọmụgwọ anyị ma a na-anọrị ya like ọnwa ọnwa atọ Atọ, atọ mm. ka ha ka a na-anọrịzie ị ma o nwe ndị ga-emecha a na-ana o nwe- o nweghị ihe a ga-azụrụ onye nne nne nwunye ha a sị ya nawakwa ya nwa gị ọ nke a nke a na ihe a nwere usoro n'usoro ị maara ị- ọ bụrụ ndị ndị igbo ka ị nọ kịta abịa kịta nne ha abịa nọrọ ọnwa ọt- atọ Atọ. na anọ ka ọ- a- a- ama m otu a na-anọ but abịa otu a o nwere ihe ị ga-azụrụ nne ahụ Mm. before tupu ya nwa alawa ọ dị mma anyị chịtara azụ na eh, ịkwacha ekpere ee nwoke eh, eh, my brother o nwere ihe m chọrọ ka njụ gị gbasara ihe a ị ma na m chọrọ ka njụ gị gbasara ọ bụ ịnụ nwaanyị na ọ bụrụ nwaanyị na ịmụ ọfụrụ and eh, nwaanyị gị mụrụ ọfụrụ na ịchọrọ ịkpọta ịchọrọ ka ọ kpọta nne ya nwaanyị a na-akọ ee ịchọrọ ka achọrọ m ka gị nwa zụrụ nne m akwa ee ịchọrọ ka anyị zụrụ nke na ọ iwu ọ usoro otu a ka a na-eme ya n'ebe anyị si bịa and tupu ị zụọ ị sị mba ya lawa na ọkwa nwa ya ọkwa nwa ya ka ọ bụ O- i- o- nwa a mụrụ nwa nwa ya na ya lawa na e- e- na enweghị iji ya lawa iwe abịaza na-ewezi ma nwunye gị ma nne ya na onweghị ihe a zụ and onweghị ihe iji ọ bụrụ iji ego iji mee ihe ahụ iwe na-ewezi ọ dị- ọ dị ka ihe abịa wetazi nsogbu na ezinụlọ so kee otu ị ga-eji mee ihe dị otu ahụ Well, otu ihe a eh, ekwesịrị nne ke nwaanyị bịa ọmụgwọ ekwesịrịgodi inyegodi na obere obere ife ka o were lawa hmm. it's not it's not a must that ị ga-egori ya ụwa niile ị ga-egori ya eluigwe na ụwa ka ahụ iji mee ya obere ka ahụ iji mee ya nye ego moto quite alright ị ga-enye ya ego moto ji ala but ya wụrụ n'igotara ya ofu akwa na ụmụ ruru just obere obere things ọ ga-acost ọ ga-acost gị ezigbo ezigbo ego ya jọ were ya nye ya but ya bụrụ this eh, mother in law so she nyere gị list ọzọ achọziri ime marriage ọzọ ọzi ịkpọrọ nwaanyị ka achọziri ime n'ọzọ ị na-enye m list ka m kiche ihe a nwa gị mụkwara nwa nri nwa nọkwa ya o so hmm. otu ya a ga-ewere ya nwayọ ịkọcha ihe a ịchọziri ka agụụ gbuo nwa gị na nwa ya ọ mụrụ ọfụ ihe a wụ ihe aṅụrị ekwesịrị isoro anyị na-aṅụrị ọ nwa nwa gị dị ihe a ọ bụghị ịbịa biko okay ịmagodị otu the man na-eshi survive hmm. ịma otu ọ na-eshi amanage ezinụlọ ya ga-abịa inye ya list ka o gore gị eluigwe na ụwa hmm. ị chọziri ka agụụ gbuo nwa gị na hmm. ọ na ya because e gochara gị ihe a ga-eburu lawa akwa ị ga-anọ n'ụlọ na-eme enjoy hmm. nwa gị gị nọ n'ebe ke di ya agụụ na-agụgbuji ya nwaanyị ọbụla isi kpakọrọ ọnụ ọ ga-adị ịgwa ee son in law ya nna egokwele ke hiri nne just gore m obere ama m ama m ama m I know what you can do ee eh, in fact ọ nwere otu nwaanyị ga-esi eme eme ihe ya etuo the the son in law etuo ya aha tuo ezigbote aha then ga gwa ama ama m ihe i nwere ike ime ya wụrụ nwaanyị isi kpakọrọ ọnụ ama m ihe i nwere ike ime ee eh? but ihe a ị chọrọ imere m dede gbubie ya ụzọ abụọ were the other one gore nwa m na nwa m nwa nwa nwa m ihe were the other one gore m ị chọrọ igoro udo adị hmm.
ọ dị mma ee ụnụ anụghị ihe o kwuru ọ bụ kịta ka ị na-aba na mmemme a mmemme a ka a na-akpọ njem alụmdi na nwunye ee ihe mee bụ ee o nwere ihe m chọ ka ị- ọ ọ dị ka ndụmọdụ ka ị dụ ndị nọ na onyonyo kịta na-ekiri ma ndị chọrọ ịba na ndị nọ ya ọ bụrụ o nwere ihe obere ihe ị chọrọ ka ị dụ ndị nọ na ya dị kịta na-awatch ihe a.
taa ndị ebe m ndewo nụ ya wụrụ ị lụba alụ ị chọrọ ịlụ biko wetu obi ala ụjọ atụkwala gị ụjọ atụkwala gị ị hụrụ eh, alụmalụ nwaanyị hmm. ọ kwa ezigbote ihe o hmm. ọ n'ezi mụwa alụbo but anọ m n'ụzọ ya anọ m n'ụzọ ịlụ ke m ọ kwa ezigbote ihe ụjọ atụla gị were ya nnọọ nwayọọ were ya nwayọọ chọta onye ị ga-alụ ka unu bido obere unu bido obere obere obere unu ebido ya before unu amana ihe mere nị it will grow unu lụọ Chukwu mee ebere unu lụọ otu na unu amatagodi na otu unu dị unu amatala otu onye a dị hmm. ị matala otu ke nwaanyị dị hmm. ke nwaanyị amata otu ke nwoke dị ezinụlọ ga-adị mma ya godi na ị lụọla alụ then ị ma o nwere otu ụfọ some ụmụ nwaanyị na-eme ha na-eme nnọọ dịka oke mmiri mara hmm. until ka a kpọba n'ime ụlọ ha ghọzie ọdụm n'ime ụlọ ya wụrụ otu ndị a ka ị lụrụ nna were ya nwayọọ a na-eji ọkụ emenyụ ọkụ hmm. were ya nwayọọ ya awụrụ ọkụ gịwa awụrụ mmiri hmm. ya eme gara gara gara gara gacha nne tuo ya aha ya gbadata nne gbatuo gbatuo gbatuo calm down unu bido na-abịa lụọ ọgụ gịnị ka ị na-ezi ụmụaka gị nọ n'ụlọ were ya nwayọọ na-ejigodị nne ya na-eji ya ya etisuo ọ ga-agbadata ya etisuo ọ ga-agbadata ya ya gwa nke nwoke dị otu a nne ya na-ekwu hmm, mechie ọnụ hapụcha ya n'ọkụ o kwuchaa ihe nile na n'obi n'ime abalị ị ga-edidekarị ya n'ime abalị ị ga-agwakwa ya nna ihe i mere obi adịkwa m mma na ihe i mere o he will surely tell you nne iwe ewele gị iwe ewele gị ee eh, ị ma mgbe ahụ iwe dị m iwe dị ya ọhịa ụmụokwu na-eti na-azọgbu odozi so ya na-ekwugodi were ya nwayọọ hapụcha ya na echi echi e, e, e, ụbọchị dị anya nobody knows what happen tomorrow so whatever that it is unu were ya nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ezinụlọ adị mma hmm. nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ụmụaka sef na-amụtakwa ihe dị mma ndewonu ọ dị mma unu anụgo ihe o kwuru onye chọrọ ịmụta ọ mụta na ihe o kwuru onye chọrọ ịba ya otu a o kwuchara na ịmụcha ihe ndị a ị kwesịrị ime ndị na-atụ ụjọ biko atụla ụjọ unu nụrụ na obere obere ọ na-adịcha mma otu a ka ọ dị na a- anyị ga-eme ka anyị lawa ụbọchị oge ọzọ anyị abịakwa ọzọ nụrụ ihe ọzọ anyị nwe ka ọ dịzi ụbọchị ọzọ daalụ ndewo